foli tɔ an b'a lase aw k'a dɔn fan dɔ fɛ yan wagadu n'a ka jama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna k'u ni cɛsiri ka ina arama ka foli kɛ kumasoba in kɔnɔna na an kana ɲinɛ ba jɛnɛ kɔ jɛnɛba aw k'a dɔn kɔnɛ k'u k'a danbele fo yan fo moribabugu sigi la ka bɔ yen ka foli tɔ ni lase aw k'a dɔn min ye yusufu sisɔkɔ an yɛrɛ denkɛni yusufu bɛ fo k'a waleɲuman dɔn eh, gawusu keyita n'a ka ekipu don ka taa se wagadu ma ka taa se jibirila aw k'a dɔn jabate ma an b'u bɛɛ lajɛlen ka foli an b'o kɛ kumasoba in kɔnɔna na o bannen kɔ an bɛ foli lase mamu kamara mɔden ma jo bɛrɛ n burama tarawele an b'i fo k'i waleɲuman dɔn surakabugu n fa burama nura fm burama sunkalo a k'a dɔn a bɛ ka sɛɛlɛ ka taa dɔɔnin dɔɔnin a bɛ ɲini ka se a k'a dɔn a ban yɔrɔ la sa an bɛ ala deli a ban ko ɲuman a tiimɛ ko ɲuman musaka n'a fɛnmisɛnw bɛɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen i la la don min na an bɛna seli kɛ an k'o kɛ nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔ bakari bɛti a fana bi yan o tuma a fana bɛ a k'a dɔn sun kan ni n ma fili ni n ma fili kɔni aa a fana bɛ sun kan ni n ma fili i bɛ yɛlɛ la dɛ mun bɛ yen ayiwa basi tɛ ne tɔgɔ ye mamadu n jamu ye mayiga mamadu tun den gafujɛma ka madu e dɔgɔma ni faamu dɛ i ni sɔgɔma fɔlɔ ale kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn plan d'action du gouvernement eh. min ye Choguel Kokala Mayiga ale bɛ gouvernement min ka ɲɛmaaya la baara min bɛ ni u yɛrɛ kalikan ye k'a fɔ k'u bɛ se k'a kɛ i k'a dɔn baara in bɛ cogo min na a lahaliya bɛ cogo di a tɛmɛna sira jumɛn fɛ an bɛ niveau jumɛn na min ye awɔ i k'a dɔn premier ministre eh. ni ala sɔnna ma jeudi don min ye CNT a bɛ taa ka taa olu ɲɛkɔrɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye mm-hmm. nɔgɔ kunnafoni in kɔni carila a bɛ waati jan bɔ nka min ye ka sɔni sigi kunnafoni in kan mm. k'a jira k'a fɔ kalo tile mugan ani kelen avril kalo Choguel Kokala Mayiga ko a bɛna se CNT maaw ɲɛkɔrɔ maa min ye awɔ i k'a dɔn a bɔ siga la o ye secrétaire général ye n'o bɛ CNT yɛrɛ général k'o fɔ a kɛra kalo tile tan ani duuru n'o ye avril kalo ye o de siratigɛ la chef du gouvernement Choguel Kokala Mayiga a yɛrɛ ka tɛmɛli a k'a dɔn CNT la ko a bɛ ka labɛnw sabati fan bɛɛ fɛ a n'a ka gouvernement mɔgɔw olu ye ɲɔgɔn ye musa sayon a y'a jira k'a fɔ min ye a k'a dɔn transition bɛ don minɛ ko bi u ye wulikajɔ min kɛ san deux mille vingt et un k'a fɔ ko ka ko latilen n'a bɛ rectification n'an b'o ko fɔ ko baaraw kɔni daminɛna Choguel Kokala Mayiga a bɛ waati damadama bɔ sa min ye ta ko filanan n'o ye yɛlɛma ko filanan ye a baaraw kɔni kɛra don ni ala sɔnna ma mm. baara ninnu bɛ lahaliya min na a n'a bɛ cogo min na plan d'action du gouvernement n'a ka di an b'a fɔ ko plan d'action gouvernemental a bɛ taa ka taa ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye a ko o de siratigɛ la nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun sinsinbere ye ntuloma naani ye ntuloma naani ɲinifɛn min b'a kɔnɔ a bɛ kɔnɔntɔn bɔ wulikajɔ min kan ka kɛ n'o ye action ye a bɛ bi naani bi wɔɔrɔ ani naani bɔ nɔgɔ de kama min ye wari min bɛ n'a kun kan ka don a da fɛ miliyari ba fila eh. ani miliyari bi duuru i k'a dɔn de tun kan ka don a da fɛ Siriki Ba y'a jira k'a fɔ yalasa ka se ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn CNT kɔnɔ min ye premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga sokɛ kalo tile tan ani naani n'o ye avril kalo ye a n'a ka gouvernement mɔgɔsɛbɛ u ye ɲɔgɔn ye kɛra fɛn min bɛ n'an b'a wele ko conseil de cabinet n dɔgɔ awa i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ CNT ka tɛmɛli in sira fɛ Sogɛli Kokala Mayiga o kɛra sababu ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ minnu kɛra awa i k'a dɔn ka se ka ɲɛfɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nka premier ministre a y'a jira k'a fɔ ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye min n'a ka gɛlɛn o ye lakana sira ye lakana dun n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wuli ka jɔw kɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn armée a bɛ ka yɛlɛ puissance ko dan don armée awa i k'a dɔn fɔlɔ an tun bɛ takisɛ de fɔlɔ nka nin sen san i k'a dɔn anw ka marifaw daburu fɛ a ko o tuma na min ye recrutement o fana o bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ formation ani k'a dɔn minɛn cɛ o bɛ ka suuru anw kan ka bɔ awa i k'a dɔn diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ a ko n'i y'a jateminɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ fɛn caman kɛra o la wa o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen politigi bɛna k'u ka yɛlɛmali minnu bɛ n'a fɔra k'olu bɛɛ lajɛlen tun kan ka kɛ an bɛ se k'a fɔ réforme politique dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'olu fana caman kɛra o fana na min ye awa i k'a dɔn jamana marabaw n'o ye awa i k'a dɔn État yɛrɛ u ka train de vie mɔgɔ n'o y'u ka awɔ i k'a dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo u ka duntaw ni awɔ i k'a dɔn diɲɛ kɛtaw a caman bɛ yen dɔ bɔra a la ayiwa a ko o ka bɔ yen min ye wulikajɔ minnu tun bɛ kɛ awɔ i k'a dɔn murutili minnu kun fari dalen don kosɛbɛ a murutibaw awɔ i k'a dɔn o caman u y'o sumaya awɔ a ko o tuma na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ gouvernement kɔni ka hakili la k'a fɔ wulikajɔ minnu n'olu kɛra n'i ko i b'a fara ɲɔgɔn kan kɛmɛjɔ o kɛmɛjɔ bi seegin ani wolonwula k'i k'a dɔn k'a b'o bɔ sabu action min bɛ yen n'o kan ka kɛ a bɛ bi naani ani naani bi wɔɔrɔ ani naani bɔ nka bi wɔɔrɔ ni fila i k'a dɔn k'a fɔ olu kɛra bi wɔɔrɔ ni fila ninnu na ɲɛ sɔrɔla dɔw la sabu mugan ani kelen olu kɔni kɛra fɛn ye fɛn minnu n'u kɛra k'a ban pewu bi saba ani saba o bɛ ka waleya nka seegin bɛ yen eh. da ma don min na fɔlɔ minnu baara awɔ i k'a dɔn olu ma waleya basiri kaba ko mhm. a ko sɛbɛnden minnu bɛ yen n'u bɛ organe unique de gestion n'u b'o kofɔ mhm. dɔgɔ sɛbɛnw yɛrɛ bɛ tabali kan ka ban CNT kɔnɔna na kabiri awɔ i k'a dɔn 2021 ban waati nka hali bi u ma kala don ɲin na fɔlɔ kosɛbɛ ka bɛn ni a ye a ko fɛn caman bɛ yen minnu kɔni awa i k'a dɔn ala barika la u ye sira sɔrɔ o kɛra nka nka bɛ ko la dɛ sabu Sogɛli y'a jira k'a fɔ k'olu ye wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ awa i k'a dɔn cakɛda wɔɔrɔ bɛ yen olu taara ka t'olu lajɛ haute cour de justice AGEFAU AMRTP min ye fonds covid ye ani k'a dɔn k'a fɔ loi de programmation pour la sécurité intérieure u ye nin bɛɛ laraw ye dɔgɔ nin bɛɛ bɔlen kɔ ka bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fɛn ma se olu ma fɔlɔ fo ka lajɛ révision constitutionnelle sariya sunba kala ma turu a la fɔlɔ janko tɛ k'a fɔ ko awɔ i k'a dɔn baaraw ka kɛ o kan kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen accord d'Alger ka yɛlɛma don kow la n'o y'a relecture ye awɔ i k'a dɔn o fana bɛ sen na nka kow ma ɲɛnabɔ fɔlɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ka nin taali conseil national de transition o kɛnɛ kan a bɛ ka kɛ waati la waati min an kana ɲɔgɔn nɛgɛn a ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye fasodenw embargo b'anw kan sɔrɔ a ma yekubaya jufa kɔnɔnaw lankoloyalen don funteni bɛ anw kan i k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛya dan don koyi embargo in bɛ anw kan a bɛ kalo saba bɔɲɔgɔnko a b'o bɔ o kuma na sa min ye i k'a dɔn ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni bɛ sen na nk'an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a baaraw kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don o tuma maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'o ye politigi bunakun maaw ye a dɔw kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ min ye premier ministre min kɔni da Kuma na awɔ premier ministre neutre ee ko k'o ɲini awɔ i k'a dɔn k'o de sigi est ce que o b'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Maiga subu o b'a fɛ k'a furan k'a bɔ yen aa kuma na sa ko in be cogo min anhan dɔ wɛrɛ tɛ koyi awɔ an k'an sigi ka jeudi don kɔnɔ alamisa CNT awɔ n'a bena kɛ cogo min un an tin'o ɲɛfɔ fasodenw ye o be kɛ fasiri filɛ anhan Musa Sayon Kamara a ka fasiri don anhan u ka bi don bɔli un l'indépendant anhan i bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne y'ale bila Mali tribune ɲɛmaa ne bɛ ale sama ka gɛrɛ n na a bɛɛ n'a ta ɲɛmaa mun ye digi o dan ye dɛnɛ ye wa mun ye gɛlɛnkala fana o dan ye kunberekuru ye Mali tribune maaw u kumara u ko ka ɲɛsin mun ye anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla ma e ko ɲɔgɔnye laban ko o tɛna kɛ wa e ko ko nin tɛna kɛ garijɛgɛ laban o ye wa o siratigɛ la mun ye Mali tribune maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko ciden kɛrɛnkɛrɛnlen minnu o bɛ CEDEAO ni anw ni ɲɔgɔn cɛla la n'o bɛ Nigéria jamana masakɛkɔrɔ kofɔ Goodluck Jonathan a jira k'a fɔ ko Goodluck Jonathan n'a ma na Bamakɔ bi ko siga t'a la ko sini ko a bɛ sɔn ka na cun anw fɛ yan Goodluck Jonathan a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye an ka transition n'o a bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na n'o ni CEDEAO bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na waati minnu transition a kan k'o kɛ o siratigɛ la i bɛ na ko Goodluck Jonathan a yɛrɛ ye bɔli laban min kɛ an ka jamana kɔnɔ la a siga t'a la a ni an marabaaw k'u ma bɛn kan kelen kan koyi o siratigɛ la i bɛn'a ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na mun ye transition maaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye san duuru hmm? nka u bɔr'o la ka n'a kɛ san saba a ka jan an bɛ don min na ko bi an nana yɛrɛ sɔrɔ mun ye kalo mugan ani naani na nka mun ye CEDEAO maaw n'o bɛ CEDEAO suba ninnu kofɔ hmm. olu kɔni kɛlen bɛ ka u tɛntɛn mun ye san kalo tan ani fila Est-ce que- ani ka n'a bila kalo tan ani wɔɔrɔ la Mm. fasirikɛbaa kɔni ka fɔ la Aha. an kɔni bɛ don min na ko bi Bi. ko in k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya Est-ce que- nka Goodluck Jonathan Ɔhɔ. n'a nana bi walima n'a bɛ na sini de Aha. ɲɛmaa siga kɔni t'a la Mm. a n'anw marabaa k'e ko k'u bɛna don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa Ayiwa. o sabu kɛ Ɔhɔ. i bɛn'a ye k'a fɔ ko hali nin dɔgɔkun laban ninnu kɔni kɔnɔ la Mm. wulikajɔ sabatira mun ye jamana yɛrɛ yɔrɔ dɔ la Aha. k'a jira k'a fɔ ko mun ye CEDEAO yɛrɛ n'o bɛ suba ninnu kofɔ Tiɲɛ. ko an ka an sen bɔ u ka tɔn na an bɛ don min na ko bi ko Mali ka kan k'i sen bɔ mun ye CEDEAO o kɔnɔ la ayiwa ko dɔgɔkun tɛmɛnen na jɛkulu dɔw fana ye wulikajɔ nin ko o kɛ ayiwa ka t'o bugunnatigɛ in sɛbɛn ni ka t'o di an marabaaw o kɔni o ma a fasirikɛbaa ka fɔ la a ko nin kɔni bɛ sɔn ka kɛ mun ye chance laban ye dɛ anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ Goodluck Jonathan ni a bɛna nali min kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ma na bi hmm. ɲɛmaa ko siga t'a la sini ko a bɛ na sini nafa nin filɛ an y'a sama ka bɔ Mali tribune ale kɔnɔ la hmm. fasirikɛla jɛkulu olu ka fasiri don mari mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ nka min bɛ fɔ ka da kan anw yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ min ye awa i k'a dɔn kunnafoni an kana awa i k'a dɔn sɔnin turu a kan kosɛbɛ sabu hali bi min ye awa i k'a dɔn kasimu traore kledu ɲɛ b'a la kɛ n bɛ k'a fɔ ko officiellement sɔnin ma turu a kan kosɛbɛ bɛ to a la mana baba adama ture a bɛ faransi an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ni cɛsiri min ye awa i k'a dɔn awa gindo a bɛ awa i k'a dɔn ameriki nin waati na new york an ka foli b'a ye K'a k'i bɔ. ndɔgɔ hali bi Ahan. an bi taa Kosɛbɛ. sɛbɛnden min bɛ yen n'an k'a ma ko soir de bamako A ta. an b'ale ta caw n'an ye soir de bamako ta min ye yusufu konate ale de kuma bɛ Yusufu. a kuma bɛ soir kɔnɔ u ka bi don bɔli Ahan. a y'a jira k'a fɔ hali bi cɛdenw ka se k'u dili don Kosɛbɛ. ka se k'u jo A banna. k'u sɛbɛkɔrɔ jo Eh. i n'a fɔ awa i k'a dɔn cɛden min kun bɛ alimɛtikala jata sanfɛ Walahi. ka tɛmɛ olu bɛɛ kan Eh. min ye awa i k'a dɔn fama an b'an sɛbɛkɔrɔ sɔn Nkɛ. ndɔgɔ Ahan. hélicoptère Eh. hélicoptère n'i y'ale ko fɔ pankulu i b'ale ko fɔ Kɛlɛkɛ pankulu. nka pankulu min don min bɛ maa ta ka taa n'a ye ka segin n'a ye Eh. o tɛ dɛ Ah. nin ye hélicoptère kura kura kuraw de ye Eh. maa si m'u boli u bɛna boli anw fɛ mali kɔnɔ Ah. yan fila Eh. a cunna anw fɛ ka ban Eh. ndɔgɔ ka bɔ yen Ahan. aradar Awɔ. aradar Eh. olu fana awa i k'a dɔn dama dama nan bɛ Iye. anw fɛ jamana in kɔnɔ Ah. parce que kaba n'o ye yusufu konate a ko min ye awa i k'a dɔn nansarakan don koyi Eh. dans le cadre de la montée en puissance Eh. des forces armées maliennes fama u ka awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen n'o bɛ ka kɛ sabu u ka ɲɛtaa min n'o bɛ k'o sabati kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn lot filanan minɛnko sira fɛ n'o bɛ sɔrɔsi minɛnw ko fɔ dɔgɔ kunun ntɛnɛn don kalo tile tan ani seegin an y'u bisimila o kɛra a kɛra yɔrɔ min o ye aéroport belebele min bɛ yen n'a tɔgɔ dan bɛ awa i k'a dɔn modibo keyita la baba modibo n'o bɛ senu aéroport n'a b'o ko fɔ kosɛbɛ chef d'état major général min bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn général de division kosɛbɛ umaru jara jara ntɔma dɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ a ye
E umaru fana y'i tɔma ye e ka ko ye kabako ye koyi i ko asimi y'i tɔma ye i ko umaru y'i tɔma ye don dɔ i ko maliki jaw y'i tɔma ye ne ne tɔ ka surun ɲɔgɔn na e ka namu gɛlɛya e dɔrɔn ayiwa umaru tɔgɔ kɔni gɛlɛya yusufu konate ko Umaru Jara jɔn ko ala awa i k'a dɔn ale de awa i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ anw ka ministre de la défense kosɛbɛ tɔgɔ la ancien combattant ka ninnu k'olu bisimila a ko nin ko in ye min ye hélicoptère belebele lahawutani fila type mi24 p aa n dɔgɔ ni hélicoptère ninnu aa subugu a ne bɛ maa ye a ko olu fila olu nana aradar quatrième génération nin bɛ maa ŋaniya ye aw de m'a fɔ ko ayi nin mun nalen filɛ nin aw de y'a fɔ dɛ nin bɛ maa ŋaniya yɛrɛ de i kɔnɔna fɛnw nin b'a bɛɛ ye han ɛ hali n'i sɔgɔsɔgɔra i sɔgɔsɔgɔ kan sɔgɔsɔgɔ bɛ taa laban yɔrɔ min na ɲɛma nin b'a ye e ni faransi balayira aw ka kumakan de ye nin ye balayira paris aw y'a dɔn wa balayira ko ahan ko hali i dalen i ŋaniya b'a ye i ŋaniya ni min b'i kunna A b'i ye. min b'i kɔnɔ k'i b'a kɛ A b'i ye. aradari ninnu b'a ye a b'i ye hali kunsigi bɛ mun fɛ ma min kɛ a bɛɛ b'i ye an ka foli bɛ balayira ye kosɛbɛ o kɔrɔ de y'a ye sa hali an ka telefɔniw cili ni fɛnw an kan k'an farati a y'a farati dɛ han ee a y'a farati aradar ah, a ye se ko la dɛ
ni sabu fɛ ami an ka taa n dɔgɔ ne ni aradar ninnu i k'a dɔn u nana o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ɲɛ awɔ i k'a dɔn minɛn wɛrɛw b'a la kosɛbɛ minnu kɔni siyɛlɛla anw ka aéroport ba in fɛ n'o bɛ aéroport international modibo keyita n'a b'o kofɔ n dɔgɔ kuma na sa min ɲɛ awɔ i k'a dɔn yusufu konate ale kɔni ye fɛn Caman a y'o fɔ ka ɲɛsin o kɛra nin aradar ko in ma ani i k'a dɔn nin pankulu minnu filɛ nin n'olu nanen bɛ jamana in kɔnɔna na nka an ye min fɔ lamɛnnaw ye yanni awɔ i k'a dɔn an ka don gafew kɔnɔna na an bɛna a lajɛ n burankɛ n'o bɛ awɔ i k'a dɔn kasimu kofɔ kledu kasimu a fana dɔnko bɛ awɔ i k'a dɔn maramafɛn ninnu nali ani mali ni urusi ni ɲɔgɔn cɛ ani mali ni faransi a fana dɔnko bɛ o la kosɛbɛ kasimu traore kledu kasimu an bɛna wele an n'a bɛna jɛ ka ɲɔgɔn babu o bɛ kɛ masala ka mini dama dama kɔnɔ yalisa min bɛ a kun n'a kan cɛ a fana k'o ɲɛfɔ an ye minɛnko in kan o bɛ kɛ an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ salamu aleykum waaleykum asalaam madu mayiga n burankɛ i yɛrɛ don kan jumɛn b'i da a ja n burankɛ bɛ soli ka wuli koyi ɛɛ n burankɛ wala n'an ma soli ka wuli a bɛ ɲɛ wa i tarawele ko bɛ cogo di alhamdulilayi i ni baara aba ɛɛ nin waati in na an b'an b'i wele sabu fasojɔ la i fana cɛsirilen don a la kosɛbɛ i bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na an bɛ dugawu de kɛ sabu a tɛ taa tɔgɔ tiɲɛ kɔ a tɛ taa lagosi kɔ bɛɛ b'i ta fɔ nka. an k'an ta in kɛ dɔrɔn an ka baara kɛ ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ ayiwa kasimu an ye kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ minɛn minnu bɔra awɔ i k'a dɔn urusila ka na an y'a mɛn ko hélicoptère fila b'a la ɔ ani aradaruw ni kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw ɔ an b'a fɛ kasimu en tant que journaliste en tant que malien wala i k'i da don a la ka dɔ ɲɛfɔ an ye kunnafoni min b'i bolo i k'o di anw ma an n'an ka oditɛriw yalisa an bɛɛ bɛ se ka bɔ i nun ma bi ayiwa an bɛ nura FM lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko n yɛrɛ burankɛ n'o ye mayiga ye ko n b'a fana fo a ni cɛsiri a diyara an ye kosɛbɛ madu pankuru minnu filɛ nin ye danfara foyi tɛ u ni minnu nana nin y'a dɔgɔkun fila ye parce que mali ye minɛn dɔw de san irisilakaw fɛ minɛn minnu don a kan ka bɛn eliko segin de ma eliko segin eliko segin eliko interactif u b'a fɔ minnu yɛrɛ bɛnnen don an ka tile Bɛnba jamana ninnu ma a ninnu ka wulikajɔ senfɛ olu mago tɛ duguma mɔgɔ ka kɛ yen fɛn na ja min bɛ duguma komi n'a fɔ i sigilen don i ka tele kɔnɔ i bɛ se k'a kow ye cogo min e parce que gɛlɛya min sɔrɔla baara la o ye k'a fɔ wulikajɔ fɔlɔ minnu tun kɛra anw ma wulikajɔ kɛ ni eliko minnu ye dugumana kibaruya bɛɛ lajɛlen tun tɛ sɔrɔ wa nin b'a bɛɛ saw k'a to operation na fana a bɛ se k'a ci ka na dugumana fana na mɔgɔw fana bɛ se ka baara kɛ ni a ye ka jateminɛw kɛ ka tila ka information eh, lana donc a dɔgɔkun fila ye nin ye minisiri eh, sajo kamara n'a de wolomasiri tabaw ka minisiri ale ye eliko fila minnu bisimila ani aradaru ani bolimafɛnw caman b'a la ani marafaw o kelenw de nalen filɛ nin ye sisan nin minɛn ninnu fana kɔfɛ fana maa dun bɛ ka nin ɲɔgɔnna naani wɛrɛ de kan ka na tuguni donc lo min nalen filɛ lo wɔɔrɔ de don donc lo tɔ tora naani de ye safa sabula fila de nana an ye min fana bɛ ka fara kan o ye k'a fɔ min bɛ yen ni mɔgɔw da bɛ taa ka sigi a kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko nin fɛn ninnu musaka ninnu ko IBK y'u san k'u bila ayi nin bɛɛ lajɛlen ye sanni ye parce que n'i ye a jateminɛ hali irisi jamana yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ min kɛ nin wagati la o b'a jira k'a fɔ ko dulonyɔrɔba ani danaba bɛ mali ale ni irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ni sanni feere hukumu kɔnɔna na siga t'a la nka zen na ta fana bolofaranga kɛra min ye irisi yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko komi région militaire hakɛ min bɛ mali bolo nin waati in na ni nin minɛn ninnu sanna olu yɛrɛ bɛna na o région militaire bɛɛ lajɛlen renforcer Hmm? C'est comme ça Gao camp militaire camp Firhoun. Mhm. Segu kaw ka Seku Amadu. Mhm. eh, Kayi eh, Mohamed Lamine Dramé. Mhm. Ani camp min bɛ eh, Tombouctou kaw fɛ yen. Mhm. Ka taa se Kidal camp Général Abdoulaye Soumaré ma. Mhm. Ani Sikaso camp Cɛba ninnu. Mhm. A bɛ kan ka bɛn camp wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ma. Mhm. u bɛna olu fana équiper c'est-à-dire sisan n'i yɛrɛ sera camp ma i yɛrɛ b'a dɔn i sera camp ma parce que minɛn minnu fana natɔ filɛ nin sisan o fana kan ka lakana lakana ni fɛn min kan ka fara kan n'a fɔ ma accessoires olu de ni camp kura ninnu équipeli bɛna na taa ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ko sisan ni région militaire fɔra sisan ko sikaso ka taa sikaso ka na fo bawulen tigɛ fo yanfolila fan na ka taa se fo birigo ma o bɛ taa se fo yen o bɛ dan yen donc kayi fana b'a ta yen ka na fo nara yan fan fɛ ka na kun région militaire de kulukoro la n'o o fana ka o fana ka baara fana bɛ sira donc o fana b'a ta ka taa kun segu la c'est-à-dire fɛn min don a bɛ kɛ yɛrɛ ka dugu jamana yɛrɛ lakoori quoi d'accord jugu wulila cogo o cogo u b'a dɔn min don ayiwa min kan ka kɛ ayiwa donc olu de bɛ sen na dɔɔni dɔɔni minɛnw bɛ ka na de pour que ka se ka o baara de kɛ ayiwa n burankɛ eh, maa dɔw kun kɛn bɛ ka siga don a la mhm. mali ni irisi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko sabu ko seri ta ko irisi y'a yira kɛnɛ kan mhm. ɔ ko nin na ko irisi tɛ ka fɛn fɔ nin waleya minnu bɛ ka kɛ nin ye nin tɛ siga bɔlen a la sa mali ni irisi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayi madu i b'a dɔn ko ni i kɔnna k'i bila i da bila i yɛrɛ ɲɛ i bɛ fili kabi ko in daminɛ maliyɛnw y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko wagner ti yan maliyɛnw y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko u ni irisi sosiyete tɛ baara la bi minan minnu bɛ ka na fabrication min don génération min don sortie d'usine min don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ irisi tɛ nin ta k'a di mɔgɔ ma ko wagner de bɛna na i fɛ yen parce que wagner tɛ nin baara kɛ siga t'a la wagner ye ka kɛlɛkɛcɛ dɔw de cɛ ka d'i ma u taa kɛ ka t'i ka mɔgɔw dafa kɛlɛla kɛnɛ kan mais baara min bɛ mali ni irisi cɛ a bɛ irisi ka jamana irisi jamana ani mali jamana de ɲɔgɔn cɛ parce que an ka minisiri ta o ta u ka wolomasiri tabaw ka minisiri de b'a bisimila kosɛbɛ a n'o de bɛ kuma kojugu ɔ z yɛrɛ tagali nafa yɛrɛ kɛra min ye sadio ka bɔli laban u y'a ɲininka mali yɛrɛ mago bɛ fɛn wɛrɛ jumɛnw na o ye samara b'o la teni b'o la olu fana kan ka na ni lu laban minan don min olu bɛ fara o kan olu fana bɛna ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka équipement kɛ parce que ko ko n'olu ma a jira ka parce que madu fɛn minnu kɔnɔna i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ɲina min kɔ sɔrɔ nafolo sɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ diɲɛ kɛlɛ minnu bɛ ka wuli bi ni i bɛ k'a ye Ukraine ko ninnu ni fɛnw bɛ sen na. Irisi b'a dɔn k'a fɔ ni ale nana Mali sɔsɔ k'o jusɔ k'o bila. Ale ni Mali bɛn ka di a ka dugujukɔrɔ nafaw tɔnɔ bɔli la Maliyɛnw ka ɲɛkumu tɛ min na. Siga t'a la. Ka tɛmɛ n'a nana Mali to yen. Wa ni Mali fana ɲɛna Irisi fana bolo Madu Mayiga i b'a bila i kunna k'a fɔ an lamini jamana bɛɛ lajɛlen bɛna ta o dabada kelen de ma. Kuma ka ɲi. Donc jɔnya juru tigɛli sira dɔ fana ye kɛlɛkɛcɛw u bɛ ka labɛn min kɛ nin waati na ye ayiwa kasimu irisila kɔni donna tulon na sa u b'a la cent pour cent ɔ an ka eh, gorobinɛ kɔrɔw n'o y'an musokɔrɔw ye n'o bɛ faransi ko fɔ e ɲɛ b'o la cogo di
bɔn faransi ta ye min ye an b'an sigi ni ala farala an kan parce que an ka ɲɛmɔgɔw ye fɛn dɔ kɛ a digira mɔgɔ caman na c'est vrai que an ye kunnafonidilaw ye ni kɛnyɛrɛye kɔni kunnafonidiso kɛra cogo cogo n'i sera a ma a tɛ bɛn an ma a tɛ diya an ye parce que an ka baarakɛminɛn don an ka cakɛminɛn mais mɔgɔ b'o fɔ jamana la jamana min n'i yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ n'i y'a mɛn madu mayiga ni kasimu bɛ kunnafoni di u yɛrɛ ka kɛ u ni na fɔlɔ u bɛ bɔda la u bɛ yen lakananen don kosɛbɛ donc liberté d'expression fɛn kɔni an kɔni b'a kɔn o ye an ka baara yɛrɛ tabiya ye a fɔ ma ko principe kosɛbɛ mais mali ye min kɛ ka rfi datugu madu mayiga i tɛ se k'a nafa dɔn fo n'i taara mali togodaw la walahi parce que a tun bɛ jatigɛ ni jasiran min don maliyɛn yɛrɛ la a tun bɛ juguya an ma donc sisan an bɛna an sigi ni min ye an faransi kɔni bɛna to mangoya de la ta ka ɲɛsin an ma mangoya in fana ni tɔgɔcɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen kun kelen pe dɔrɔn de b'a la madu mayiga mali sɔrɔdasiw kalikan min kɛ ko yanni san ka ban u bɛ don kidali u b'a fɛ k'o de bali u b'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ faga la u b'a fɔ u bɛ nin na u bɛ nin na donc n'u tora kidali est-ce que u tɛna taa kidalikaw faga est-ce que u tɛna taa mɔgɔw ni bɔnɛ o Kosɛbɛ. dɔrɔn de labɛn don parce que ni mali donna kidali san laban in na o kɔrɔ olu nana san wolonwula min kɛ wulikajɔ la u tun tɛ baara de la i m'a ye bi diɲɛ kɔnɔna na mɔgɔw da bɛ ka kɔn ka falen hali minnu yɛrɛ tun bɛ eh, faransi yɛrɛ journaliste ni a expert ni chercheur minnu tun bɛ fɛn u bɛɛ bɛ k'a fɔ nin wagati in na ko a ko ye pourtant ko bin tɛ ka kɛ mɔgɔ mali sɔrɔdasiw kan sisan et puis ni bin kɛra u kan a réaction ka teli automatiquement minnu y'a kɛ u b'a kuru k'u neutraliser kuma ka ɲi conseil des nations unies tɛmɛnen na secrétaire général n'o ye antonio guterres a yɛrɛ y'i da tugu a la parce que a ko ko mali kɔnɔna na k'a daminɛ janvier la ka na se marsi kalo in ma nations unies ye jateminɛ min kɛ mɔgɔ tɛ ka taa bin mɔgɔ kan jamana bɛ ka basigi dɔɔni dɔɔni donc o b'a jira k'a fɔ ko baara min bɛ senna n'an bɛ k'a fɔ ko montée en puissance tiɲɛ de don nɔgɔ fosi t'a la bon o dun tɛna se ka kɛ ka ɲɛ ka o ka fɔ faransi sigilen k'o mɛn n'a tɛ mangoya dɔ ni fɛn dɔ ta ka ɲɛsin an ma Siga t'a la. o mangoya kɛminɛnw propagande kɛ mun ye mun ye o ye a ka kunnafoni di gafe eh, kunnafonidiso ninnu ye Mhm. nka komi ala y'olu mabɔ an na yann'o cɛ an fana bɛ se ka fɛn caman kɛ maa b'a ɲini fana an ka ɲɛmɔgɔw fana fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kunnafonidila jamana kɔnɔ minnu bɛ yen n'u b'a kɛ de façon conventionnelle minnu dɔnnen don u ka se u ma olu bɛ se ka min sigi sen kan kunnafoni nasira la u k'o baara kɛ parce que an ɲɛ bɛ min na n'an ma farati anw minnu bɛ cɛsiri ni nin fɛn na ka kunnafoni ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a di mɔgɔw ma an ka baara bɛ sɔn ka cɛn ni propagandekɛlaw ye parce que propagandekɛlaw bɛ se ka baara kɛ mais faso yɛrɛ ka kan k'a dɔn bi k'a fɔ k'a mago bɛ kunnafonidila bɛɛ la dɔ ye baro dɔ fɔ ne ɲɛna kunu mhm. k'ale tun ko ko rfi ni fɛn da france vingt-quatre datugulen ko ortm bɛna a ka programme falen ka bɛn pour que olu ye wo min bila ka se k'o wo ta mhm. ko mais ko ni gouvernement tun ye radio privéw ta olu bila moule dɔ kɔnɔna na ka baara dɔ kɛ kunnafoni dɔ ka traiter k'u bila o la mhm. o tun bɛ se ka kɛ k'o wo datugu bon n'e tugulen don mɔgɔw kɔ minnu ta ye sukoro dugusajɛ yɔrɔ ba baara yɔrɔ i n'olu tɛna na ɲɔgɔn ye vraiment kuma ka ca donc an b'o o yɔrɔ fana ɲini fanga fɛ a fana ka hakili to o la et puis kunnafonidilaw ka ko u kana ta bolokɔfɛ ko la u ka kunnafonidilaw ta ba la parce que jɔyɔrɔ min bɛ kunnafonidilaw la bi bi na hali an filɛ lafiya min na bi bi na ni kunnafonidilaw tɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a di n'olu gouvernement dɔrɔn don mɔgɔ tɛ da u dalakan na siga t'a la Donc k'u hakili to kunnafonidila bɛɛ la Mali radio bɛɛ Mali télévision bɛɛ Mali journaux bɛɛ minnu bɛ site kan ni page ni fɛnw b'u bolo u k'u hakili to u bɛɛ la pour que baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Madu Mayiga. Ayiwa Kasimu an b'i fo.
O diyara an ye. An bɛ tiledow maa bɛɛ fo. O diyara an ye. K'a fɔ i ye i ni baara i ni cɛsiri. Aa. Ɔ hali bi an k'an cɛsiri an ba n'an tɛgɛw dira ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɛ ni Ala ka jɛ ye. N'Ala sɔnn'a ma. Voilà n burankɛ i bɛ i bɛ taa fakoye de dun wa ou bien i bɛ wujula de dun?
bon n bɛ ka bɔ tuma min n ye mugu mugu min kɔni tun a bɔlen don farini mugu fɛ dɛ o ye o ye o ye wujula ye merci beaucoup Kasimu Traoré merci voilà donc euh, Bete o tuma nin kun ye awa i k'a dɔn an cakɛɲɔgɔn Kasimu min ye Kasimu Traoré kosɛbɛ Kledu Kasimu diɲɛ min ye awa i k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu b'a ka babu lamɛn an bɛ don min na i ko bi bi kunnafoni di kosɛbɛ ayiwa kasimu kɔni a kumakan man di n ye n ti fɛ k'a ye eh. nka a ti sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ti kunnafoni ɲuman di ayiwa o kɔni ye ko wɛrɛ ye kosɛbɛ o tuma n burankɛ don ɛɛ buransukoro kɔni ma na fɔlɔ a ma na ayi a ma na fɔlɔ a tɛ yen a tɛ yen ɲinan ayiwa a bɔra ka kunnafoni minnu di dɔgɔ n hakili la kunnafoni ninnu ka kɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafoni ninnu sɛbɛkɔrɔ jolen don o tuma an b'a fɔ an ɲɛna ko a ni ce a ni baara kosɛbɛ a ni fasojɔ mm. a ye welekan min bila gouvernement ma u k'u hakili to a la dɛ kosɛbɛ kunnafonidilaw u k'u hakili to a la ne cɛ sabu anw bɛ lagosi waati bɛɛ kosɛbɛ anw bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ mm. n'i ye maaw ɲininka u b'a fɔ ko ɛ eh, ko min ye gouvernement kosɛbɛ yalima sɔrɔdasiw olu ta de bɛ anw kun abada bilahi dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ faso kanu don kosɛbɛ kuma hali bi an bɛ taa fɛ an bɛ taa nka nka min ye gouvernement an bɛ tile k'o de fɔ mm. communication bɛ yen budget fana bɛ yen a communication kama ɔ min ye radio minnu bɛ yen ani télévision ni baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen kosɛbɛ gouvernement yɛrɛ jɛra minnu ka dayɛlɛ a banna officiellement ayiwa a ka hakili t'olu la dɔrɔn kosɛbɛ a banna ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a budget kɔni bɛ yen maa hakili ka t'u la ala k'a ni sababu bɛn yarabi a ma o kuma hali bi kosɛbɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma ami ami dɔgɔ ne ɛɛ min ye kunnafoni min b'i bolo awɔ ɛɛ taa n'a ye teliya la kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka taa ni awa i k'a dɔn publicités ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni ye kosɛbɛ bisimila ɲɛma l'alerte ne bɛ bɔ ni ale ye bisidi sɛnpara bisidi sɛnpara a kumalen don l'alerte o kɔnɔna la hmm? a ko ka ɲɛsin mun ye lakanabaliya ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye la FAMa n'o bɛ an ka sɔrɔdasilakaw kofɔ u ye terorisi caman ni k'u nikɛnɛ kɔni k'u karaba avril kalo tile tan ani naani tɛmɛnen mun ye bisidi sɛnpara hmm. a y'a jira k'a fɔ ko mun ye mura ataki o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mura tun ye yɔrɔ ye Mun ye banbaanciw kun kɛlen bɛ ka to u ɲaga da yen a bɛ ɲini ka na san caman kɔni o bɔ banbaanci minnu bɛ n'an k'a ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM i bɛna ye k'a fɔ ko olu kun kɛlen bɛ ka to u ɲaga da murakaw fɛ yen ka waati tɛmɛnenw na mun ye an ka lakanabagaw ye u ye kisɛ kɔni ka a surutu u kan maa caman u nikɛnɛ kɔni k'u karabara o siratigɛ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye banbaanci tɔn minnu fana bɛ kɛrɛfɛ kosɛbɛ olu tun bɛ ka wuli ka jɔ ni k'u bila sen kan faraɲɔgɔnkan bɛ se ka boloda cogo min na u bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka sɔrɔ ka kɛlɛ fana kɛ a boloda kuma o siratigɛla mun ye an ka chef d'état major général des armées ale ye kunnafoni ni ka a bɔ k'a bin kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ k'u ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko mun ye katiba masina n'a bɛ amadu kunfa n'a ka cɛdenw kofɔ siga kɔni t'a la an y'u faali min kɛ murakaw fɛ yen kosɛbɛ ɲɛma ko a tɔni minnu fana n'olu bɛ nimakara la nin waati in na k'u kun kɛlen bɛ ka ɲɔgɔnye belebele ko o boloda ɲɔgɔnye minnu kun bɛna kɛ gangɛli gangɛli ale ye dugu ye a ni mura yɛrɛ cɛ ko a tɛ tɛmɛ mun ye kilomɛtiri tan ɲɔgɔn na o kan mun ye an ka chef d'état major a y'a jira k'a fɔ waati min na ko kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka don gangɛli kɔnɔna la u bɛna taa ɲɔgɔnye kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko ɲɔgɔnye yɛrɛ la mun ye yadi agali n'o bɛ mun ye diinɛ marifatigi juguba in kofɔ ale yɛrɛ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ko a y'o bila ka na ɲɔgɔnye kɛnɛ kan o nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ terorisi minnu ni u sara mun ye murakaw fɛ yen a tɔni minnu bɛ yen ni kura bɛ se ka don olu ma cogo min na ani mun ye wari bɛ se ka don olu ma cogo min na dɛmɛ minnu o bɛ se ka taa k'u sɛgɛrɛ mun ye yadi ka agali ka cikan mun ye ciden ko o kun nana o siratigɛ la mun ye an ka chef d'état major a y'a ye k'a fɔ ko mun ye jateminɛ u y'a kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Aradari minnu b'an bolo nin waati in na aradariw y'a dɔn k'a fɔ ɛ ko nin ye terorisiw k'u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔ kɔni k'o boloda mun ye gangɛli kɔnɔna la o siratigɛ la ko mun ye marifa u y'a surutu ka jugu kan a ma ɲɛ min kɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye terorisi maa tan ani kɔ ɲɔgɔn na ɲɛma an ye olu bɛɛ lajɛlen daji o maa tan na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye disiba dɔ b'o la koyi Ah. disiba min yɛrɛ n'o de ye GSIM disiba ye kosɛbɛ an ko a ma ko samir ali buram samir ali buram kojugu ale de kun ye mun ye yadi agali ka ciden ye nin kɛnɛ in kan mm. o siratigɛ la nin cɛ kofɔlen i bɛ na ye k'a fɔ ko double nationalité de b'a bolo dɛ kojugu franco tunisien o de ye mun ye samir ali buram ale kun ye yadi agali ka ciden ye mm. laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye samir ali buram fɛ a kun bɛ na ka nin kura de di mun ye jadisiw ma walasa mun ye U bɛ se ka kɛlɛ kɔni ni ka a kurakuraya u ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu bɛ yuwarukaw fɛ yen tɛnɛnku jɛnɛ gangɛli mayatake mun ye nin cɛ kofɔlen n'o bɛ samir ali buram kofɔ ani ninnu bɛɛ lajɛlen kun kan ka ɲɔgɔn ye nka mun ye a ka mission ye an ka lakanabaaw y'a dansira la dɛ nin cɛ kofɔlen ni maa jugu ɲɛma ko a nikɛnɛ kɔni ko o karabara an bɛ don min ko bi siratigɛla mun ye an ka chef d'état major a ko a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dɛmɛ ta ni ka an ka lakanabaaw k'u sɛgɛrɛ hmm? an ka lakanabaaw an bɛ don min na komi bi kɔni ɛ banbaanci kɛlɛ kɔni ko a ti dabila abada k'a daminɛ kayi fo ka taa gosi mun ye kidali a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na mali tigɛ kɔnɔ cogo min na an ka lakanabaaw k'u kalikan y'o ye kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna la bisidi sanbara ale ye sɛbɛnnikɛla ye madu mayiga ɲɛma i bonya o ma mali sɔrɔdasiw ka ɲaw kumakan mɛn k'an ka wele yan ka lamadu

jus presseya mhm. jus presseya an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karitɔn kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la jus presseya ni mɔgɔ min sɔmina a minni na i tɛ fɛn wɛrɛ nɛgɛ minɛ k'a sababu kɛ jus presseya min ko kelen o kelen a b'i sɔn suma k'i dusu suma ni ka tila k'i da timiya k'i farikolo lafiya gwadonmusow furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus presseya la

a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus presseya minbagaw ni sɔn suma ani dusu suma ayiwa nura FM kanubaw ni awa i k'a dɔn sɔn suma aw ni dusu suma sabu ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ n dɔgɔ an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se min ye awa i k'a dɔn mamadu ture ni waati in na ale tun bɛ ka insister kosɛbɛ a bɛ faransi a b'a lamɛn la n dɔgɔ mamadu ture a n'a ka jama a ko ale yɛrɛ ye guinéen ye ko nka sisan sisan ko awa i k'a dɔn ale ka patron k'o bɛ k'ale ɲininka Han? ko ale ye nationalité jumɛn ye Ahan. k'ale ko k'ale ye maliyɛn ye A banna. Ah, ko ale ka patron wulila k'a jɔ ee awɔ A siranna? a- a- walahi mamadu ture sisan a ye- a tun bɛ ka insister k'an wele de nka sisan ahan ko tubabu k'a wulila k'i jɔ bisimila k'a ko k'olu yɛrɛ y'a faamuya Eh. mali sɔrɔsiw tun bɛ bɔrɔntɔ cogo min ee mugan bi saba bi naani O banna. k'o nɔgɔyara Pewu. aa ne ko n ko alihamudulila Ala ka dɛmɛ kɛ halibi si jan ni kɛnɛya ala k'o d'an ka sɔrɔsiw ma n dɔgɔ an bɛ taa an ka taa awa i k'a dɔn jugu min man ni shɛlɛ anw ɲɛ anw b'a jira la k'a fɔ anw ta tɛ maa ɲɛda filɛ ye ayi fasoden maliyɛnya anw b'o baaraw de la gabriel tiénou a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko le reporter gabriel tiénou a kumana a ko min ye awa i k'a dɔn alimaɲi bɛ kawale min na awa i k'a dɔn ka ɲɛsin mali ma i k'a dɔn ale na dɔ ɲɛfɔ ayiwa an tɛna don o gafe la k'a bɛɛ ɲɛfɔ ayi sabu waati tɛmɛnenw na an kumana nin kan kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn faransi ale taalen kɔ hmm. alimaɲi awa i k'a dɔn u ka maa dɔ bɛ yen o nana anw ka jamana in kɔnɔna na kosɛbɛ a nana ani anw ka jamana faamaw ye ɲɔgɔn ye hmm. cika min bɛ yen an y'o di u ma o kɛra nka alimaɲi ka hakilina ti dɔwɛrɛ ye u ka EUTM min bɛ anw fɛ yan n'o ye Europe jamana ka awa i k'a dɔn sɔrɔsiw ye minnu nana anw former ko a fɔra ko olu ka baara jɔ hmm. a ka o tɛ problème ye awɔ nka alimaɲi u k'a jɔ ka n'a ka condition yɛrɛ da mm. ko fo anw ni irisi bɛ jɛ min na anw k'o de bila o de ye fɛn ye fɛn min n'a ye awa i k'a dɔn gabriel tiénou kamanagwan a ko alimaɲi bɛ nin bɛɛ la nin ye hypocrisie dan ye koyi sabu awa i k'a dɔn alimaɲi bɛ ka wuli ka min ɲini anw fɛ olu yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'o kɛ irisi u ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ don kɛlɛ bɛ irisi ni ikɛrɛni ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ alimaɲi ka awa i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen u ka gaziw n'u ka awa i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen u dɛsɛra a n'u ka énergie minnu bɛ bɔ irisi fɛ u y'u Union européenne bɛɛ jɛra min kan Allemagne y'i fori k'i sen b'o la sabu min ye awa i k'a dɔn gaz ko in ni énergie ko min bɛ yen min bɛ u ni awa i k'a dɔn Russie ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra fo k'u sa n'a kɛra Allemanddenw na wulikajɔ kɛ u nɔfɛ ɔ aw ni Russie la bɛ o la aw bɛ tila ka wulikajɔ kɛ tuguni ko anw fana min bɛ ka an ka fasodenw jamanadenw ka défense ta ko fo anw k'a lajɛ an ni awa i k'a dɔn Russie la an k'o baara jɔ walasa an ni aw ka se ka baara kɛ nin kɔni ye hypocrisie dan ye awa i k'a dɔn Gabriel Chonu a y'i da don min na ɲɛfɔ o de ye nin ye waati yɛrɛ kurun kama an y'a kuru min ye reporter u ka bidu bɔli indépendant ɲɛma ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye musa musa bilali sidibe sidibe kɛ a kumara a ko di a ko jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ imam mamudu diko ale tɔgɔ la n'o bɛ semasi kofɔ kosɛbɛ an bɛ don min na komi bi e ko semasi maaw ko u tɛna taa kiri bunnakun kɛnɛ kan wa o siratigɛ la semasi maaw y'a ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko semasi maaw n'o bɛ coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam mamudu diko hmm? semasi i bɛ na ye k'a fɔ ko u ye ko dɔ kɔni ko o kɔnɔna i y'a ye k'a fɔ ko a carilen don bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ ko olu ka parrain n'o bɛ imam mamudu diko ale kofɔ ko o ni terorisiw kun bɛ ɲɔgɔn ye la murakaw fɛ yen hmm. o bɛɛ bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi bɔlɔlɔ kelenw sanfɛ semasi maaw y'a yira k'a fɔ k'olu ka parrain ko tɔ tiɲɛ talen bɛ ka a sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko a donnen bɛ janfa la mun ye terorisiw olu fanfɛla o la o siratigɛ la ko hali dɔw yɛrɛ kɔni olu bɛ kunnafoni nin ka a jɛnsɛn k'a yira k'a fɔ ko mun ye Imam Mamudu Diko a bɛ taali mun na nin waati laban ninnu na Arabi Sawudikaw fɛ yen eh. k'i bɛ na ye k'a fɔ ko ani Katarikaw ye ɲɔgɔn ye eh. ko Katarikaw ye sɛfa wari miliyari bi duuru de di Imam Mamudu Diko ma walasa mun ye sadi sadi n'o bɛ parti Umar Mariko o kofɔ a bɛ se k'o financer cogo min na ni ka transition ni ka a dafiri o siratigɛ la mun ye CMAS ye u ka coordinateur général n'o de ye sufɛ daba jawara a ko nin babu min n'a talen filɛ k'olu ka parrain ka a sɛgɛrɛ ta ko nin ye wuya kuma don koyi mun ye dugubila nkalon don ni maa ninnu ka wuli kajɔ tɛ dɔwɛrɛ ka imam mamudu diko ne ma ko k'a tɔgɔ tiɲɛ o siratigɛ la hali bi semasi maaw y'a yira k'a fɔ nin ko kɔni bɛ to an bolo min n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛna wuli kajɔ kɛ don nataw la ni ka to u ta kɔni ka taa da kiri bunna dɔgɔ nin ni sigi tɛ bɛn dɛ nin di sigi tɛ bɛn koyi e mun na e miliyari joli miliyari bi duuru ko k'o di jɔni ma ɛ ko katarikaw y'a di imamu ma ko a bɛna parti sadi n'o bɛ umaru mariko ka parti kofɔ umaru mariko yɛrɛ mun bolilen don fɔlɔ eh, ni ne yɛrɛ de eh, semasi mɔgɔw ye ne tɛ sigi nin na bilen eh! nin yɛrɛ tɛ kunnafoni bɔ bilen a kan ka bɔ de fasiri kɔnɔ direct a banna k'a fɔ ko plainte donna awɔ nin kunnafoni bɔra yɔrɔ min k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ daluya parce que i ɲɛ b'a la anw bɛ kɛlɛ min na diɲɛ don o don de nin don c'est à dire kunnafoni lankolon di kosɛbɛ o de ka dabila jamana kɔnɔ a bɛ jamana ci a b'a ci kosɛbɛ mais ni min y'a di n'a ka preuve b'a bolo a banna ayiwa bisimila kosɛbɛ n'o tɛ miliyari bi duuru jamana bɛ taabolo min kan o ka ca dɛ imamu diko yɛrɛ ka ko bɛ lahaliya min na ka tila k'a ye k'o dira ko ani mariko ni fɛnw e cɛ an ka jagasere ko in nɔgɔ an k'an farati dɛ kosɛbɛ kunnafoni lankolon ninnu dili an ka sabali an ka sabali an ka sabali o sɛn ka t'a la yɛrɛ nin man ka bila dagirinda la abada n kɔni u kan ka taa plainte direct u tulo bɛ jɔ a la don min na o don ka u sɔrɔ min ye mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ min ye tribunal fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ u ka plainte don a bɛɛ la a banna hali fifa ni kafu e pa pa pa a fifa ni kafu olu ka mun bɛ nin na a bɛɛ tɛ tribunal ya o tɛ fɛn ye wa ayi nin ko in ma maa tɔɔrɔ fifa ni kafu o ko ka to bavieux bolo ayi
ayiwa baba kɔni ko ah. k'ale bɛna plainte kɛ CDR kan a ka a kabako CDR kabako ee eh, wa nin ye CDR dakɔrɔbɔtɔ de ye bisimila ɲɛmaa mun ye CMAS maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ni mun taalen filɛ ka olu ka parrain ka a sɛgɛrɛ u tɛna jɛ n'a ye bi wa u tɛna jɛ n'a ye sini kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ ko hali imam mamudu diko a bɛ taali mun na arabi saudikaw fɛ yen hmm? a kelen tɛ koyi mun ye mohamɛd yusuf bacili siga t'a la ale fana ni imam mamudu diko kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ makankaw fɛ yen taali kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye imuraw baara ko o kɔni o bɛ se ka ani jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ mohamɛd ali bacili yusuf bacili a bɛ yan baco a bɛ o cɛkɔrɔba bɛ makan a bɛ imura la ka ni sabɔ kosɛbɛ kunnafoni filɛ nin nin ko in ka ɲɛɲini awɔ u kana nin ko bila dagirinda la dɛ a banna k'a lajɛ tele la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la i bonya o b'a la Dɔgɔ bonya diyara n ye arajo ye nura FM ye bi kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru anw bɛ laseli kɛ ka in na jɛnɛ a n'a lamini an b'u bɛɛ fo sabu min ye mamudu sinayogo a bɛ jɛnɛ a bɛ émission in a b'a suivi kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka min ye tijani jawara ka fo kungosigi la laada laada amadu bagayogo nin bɛɛ ye an kanubaw ye dɔgɔ umar bari ale kuma bɛɛ min ye awa i k'a dɔn maa min bɛ yen ni awa i k'a dɔn o ye fulakɛ ye fula si naani jaturu si naani buguturu ale Ngolo Sidibe i k'a dɔn k'a fɔ awa n'u b'a wele ko lajifinma lajifinma a minɛna tuguni dɛ n'i ye jateminɛ kɛ lajifinma o bolila ka bɔ kaso bon na cogo min awɔ ni u kun dan bɛ n'a ye kosɛbɛ odonto-stomatologie la k'u bi taa awa i k'a dɔn a furakɛ awɔ Ngolo y'i t'o de la e pulkusu pulkusu i k'a dɔn k'a fɔ a boli cogo an a ka jugu ni film western ye walahi nin ko in kɛra awa i k'a dɔn vendredi don kalo tile 15 anhan centre national d'odonto-stomatologie kosɛbɛ a ko kɛra yen koyi tiɲɛ sabu nin kasoladen a na kɛ awa i k'a dɔn a kun n dan bɛ furakɛli la nin yɔrɔ kofɔlen in na o kuma na sa ani maa min taara min bɛ maa kamana gan o de awa i k'a dɔn maa min b'a nɔfɛ marifa t'o bolo awa i k'a dɔn k'a fɔ a dun fana taara takisi de la o kuma na nin ko bɛɛ kɛlen awa i k'a dɔn ja u selen a ka maa dɔw kun bɛ yen olu de filɛ ka awa i k'a dɔn kunkan bɔ min ye polisikɛ dɔ bɛ yen k'o jogin wa o n'a nɔgɔ bɛɛ lajɛlen na min ye ba ngolo sidibe a taara kɔsɔkɔsɔ min ye lajifinma awa i k'a dɔn kab'o kɛra an ka Manaw ye wuli ka jɔ kɛ min ye polisiw ye ka ko bila ɲɔgɔn kan teliya la ka sɔrɔ ka enquêtew dayɛlɛ cɛ in bɛ taa minɛ don min a kɛra awa i k'a dɔn heure mugan ni naani a co jolilen kɔfɛ a taara minɛ kuremale awa i k'a dɔn sira la o kuma na u y'a sɛlɛ ka na n'a ye awa i k'a dɔn jamana in kɔnɔna na lakanabagaw bɛ ka baara kɛ min bɛ se k'a to ko in bɛ tɛntɛn maa minnu b'a ko yɛrɛ la ka se k'olu ɲɛdɔn n'o tɛ ngolo sidi i bɛ n'o ye laji fima ye ale t'a dɔn k'a fɔ aradariw bɛ aradariw bɛ yen a fɔ a ye ko aradariw nana dɛ a bɛ yen aa n'i y'a ye a sera k'a ka kow kɛ an kun m'u installé de a banna sisan u installé de k'u tɛ kɛ bilen dɛ hali min b'a kɔnɔ n'a ko a bɛ segin a kan bilen a bɛ taa minɛ a bɛ i bɛ minɛ ala k'a ni sababu ee aradari min bɛ maaninfin ŋaniya ye kɔni maa ka tunu ni ipodrɔmu na n'o y'a sɔrɔ ko mun ye tɛgɛrɛ kɔni ko a bɛ ka fɔ mun ye an ka lɛfamaw kun nka ɲɛma ko ipodrɔmu na bi i bɛna ye k'a fɔ ko bandiw kɛlen bɛ ka taa suna tigɛ ka bɔ maaninfinw ɲɛ la o siratigɛ la ko mun ye seliw kɔni mana surunya ka ban i bɛna ye k'a fɔ ko atakiw ni barakasiw ko olu de bɛ caya mun ye ipodrɔmu o kɔnɔna la tɛmɛ tile saba kan a nana ye k'a fɔ ko bitigitigi dɔ bɛ yen n'o de ye ibrahim mayiga ibrahim mayiga ale kɔni falen kɔni ko o taara ye mun ye a ka kɔntinɛri o kɔfɛ o siratigɛ la mun ye 17e arrondissement kɛlɛjɛkulu n'o bɛ polisilakaw kofɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ dabali kɛ mun ye ni maa kofɔlen n'o bɛ ibrahim mayiga ye ale fure ko bɛ se ka taa mun ye gabriel ture o kɔnɔ la cogo min na o bɔ e a kɛra cogo di e a kɛra cogo di a ye facebook commentaires de bɛ yen ɲama seki bi jara kosɛbɛ ale de kuma bɛ facebook kan ko hali ni muso b'i tromper ko aradari aradari b'a ye Eh, ala bisimila ɲɛma ko o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye sunkalo yɛrɛ tile tan ni naani su i bɛ na ye k'a fɔ ko bingali wale dɔ fana ko o kɛra ipodrɔmu o kɔnɔ la mhm. n'o bɛ juma awirilikalo tile tan ani duuru bingali fila ko o bɛɛ lajɛlen ko a kɛra ɲɔgɔn fɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ ko bingali fɔlɔ ah. waati min na sun kɔni tigɛra mɔgɔw bɛ ka tasuma ko sɛlɛ wulikajɔ bɛ senna ka taa safo ka to o seli o waati kelen na k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye binkalikɛlaw u taara binkali ta ni ka alimentation belebele dɔ ni kɔni ko o sɛgɛrɛ o alimentation ɲɛmaa n'o ye Adama Jara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko banbaanci ninnu n'o bɛ bandi ninnu kofɔ u donna nɛgɛ ɲɛ mugan ani kelen waati u ye bɛɛ lajɛlen da disi kan ɲɛma u bɛ se ka taa ni fɛn o fɛn de ye nafolomafɛn na ɲɛma u taara n'o bɛɛ lajɛlen ye o fana bɔlen kɔfɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko nin bandi ninnu ɲɛma u bɛna don min na k'u ye sira bɛɛ lajɛlen de tigɛ n'o bɛ bɛn awirilikalo tile tan ani duuru ma ipodrɔmu sira bɛɛ lajɛlen ɲɛma ni k'a bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa operasɔn bɛ se ka ɲɛ cogo min na basiri kɔni ko k'an bɛ don min na komi bi hmm? ko min ye dix-septième arrondissement ye n'a bɛ polisilakaw kofɔ ani mun ye komini deux yɛrɛ polisilakaw u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ walasa Podrɔmukaw bɛ se ka kisi cogo min na nin waati laban ninnu na mun ye binkalikɛlaw tɔɔrɔ ma kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ le Guido kɔnɔna la Mamadu Ture ale sɛbɛnnikɛla i bonya o b'a la n dɔgɔ Babu ɲɛna waati kɔni y'an ta an tɛgɛ ma kosɛbɛ bi n'o tɛ min ye aw ye k'a dɔn ko événement sous haute tension min ye URD bi sa ni Ala sɔnn'a ma ko Gwanɲɔn Kulubali k'a fana bɛ a ka perezidanya o bɛ kɛ o kuma na sa mɛ kɔfɛ an ye kibaruya dɔw sɔrɔ facebook sanfɛ a ko ɲɛnabɔra a ɲɛnabɔlen tɛ maa kɔni t'a ɲɛdɔn mɛ a bɛ komi i k'a dɔn ko in a sɛbɛkɔrɔ gɛrɛntɛ kɛra URD an b'a ɲini u fɛ hali bi n dɔgɔ u ka bɛn ko la u ka fɔkabɛn kɛ u ka ɲɔgɔn lamɛn o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ ko in a ka gɛlɛn ala k'a ni sababu bɛn ɲama o fana bɔlen an ye muso min ka faali fɔ n'u y'a kan tigɛ mun ye lafiyabugu Bugudani na, awɔ, ɛ siga t'a la a faalibaw Aha. bolo dar'u kan Aha. y'a jira k'a fɔ ko a n'a cɛ Aha. a cɛ yɛrɛ de y'a faaba ye Subahanallahi. ani a terilaka dɔw Yoro. an kɔni bɛ don min na komi bi ɛ k'a kan tigɛ Awɔ.
subahanallahi k'a kan tigɛ a muso ɛ ja cɛ yɛrɛ don a cɛ yɛrɛ alahu akubaru procureur kɔni ko Ee. ko maa minnu ye nin ja in kɔni ka a sɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ala kana an bɛɛ b'a a ko wele bɛ bila o fana ma dɛ k'a fɔ ala kana an bɛɛ b'a cɛ ami N'i ye Ala kana mɛn baa ko n'i ye ja dɔ ye Mm. bɔlɔlɔ sanfɛ Ɔhɔ. ne ma ko n'i y'a sɛlɛ Kosɛbɛ. ka a partager Mm. walima n'i y'a commenter Mm. ɛ procureur ko ko wele bɛ sɔn ka bila i ma dɛ ayiwa ala ka ni sababa bɛn ala ka ni sababa bɛn nɔgɔ kuma i da bɔ nin ko in na Awɔ. i k'a to tan ka taa dugu kana kɛ outrage nin ye ko in kɔmanteli ko ne ko mun yɛrɛ y'i da se nin ma dɛ ɛ jumɛn ɛ fɔ kun ye mun ye ɛ mun procureur ye kankari da ka fɛn bɛɛ e bɛ mun fɔ a la tuguni ɛ i tɛ maaw la sɔmi ayi sɔmi ko tɛ na wo e k'i da yɛrɛ ɲini cɛ yɛrɛ ɲini koyi nin ko in bɛ cogo min na i yɛrɛ ɲini dɛ aa jamana in bɛ position min na bi alahu akibaru i bɛ to duuru naani jukɔrɔji la ou bien i bɛ kɛ Usain Bolt kɔtɔ alahu akibaru alahu akibaru e ma ye fulaw ka koroni in bɛ ka dɛsɛ sugu la a banna pewu ale ka décollage ka teli n'a bɛɛ ye a y'ale ka teli jango i y'a siri k'a ja i sen na.
i sen bɛ taa wɔsi yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ i sera kule Mali yɔrɔ caman kule ala k'a ɲɛ ka d'an ma ne min ye aw ye k'a dɔn an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo kosɛbɛ a f'u ɲɛna u ni ce u ka dannaya la awɔ min ye aw ye k'a dɔn an bɛ balayira balayira a bɛ faransi a bɛ fo a fana a publicité ko kɔni aradari ko la u kan ka balayira u kan ka a wele médaille ka d'a ma a médaille kan ka d'a ma Awɔ. sabu publicité ni fila tɛ Awɔ. balayira ye dɔ kɛ Awɔ. n dɔgɔ dani de Paris Eh. waliju de Paris Ahan. an b'a fana fo Kosɛbɛ. ka waleɲuman dɔn Kosɛbɛ. an y'a ka video lajɛ o don ko Ahan. jɔn ko ala an bɛ foli ani tanuni O bi kɛ. an b'a lase a ma Kosɛbɛ. k'a ni cɛsiri Tiɲɛ. madu ture sanfɛ Ahan. aw ye k'a dɔn an b'ale fo Kosɛbɛ. ka min ye aw ye k'a dɔn mamadu sakɔ Ahan. A k'a dɔn an ka foli ani tanun bɛ ka ɲɛsin a ma sakɔ holding an b'u bɛɛ fo k'u waliɲuman dɔn sanga ani waati o bɛ kɛ nura fm na baba adama an ka foli bi ka min ye zumana na zumana jakite n'a furumuso safiyatu an ka foli b'aw ye u bɛ fo adama magasa k'a fana fo ka ramata dunbiya fo an kanuba ni dɛmɛba min ye a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn fofana an ka foli b'a fana ye lasana fofana waati na a fana bɛ village la an b'a fana fo ka waliɲuman lada hawa gindo ɔ kadɔ muso fama kosɛbɛ ani layidu aw k'an ka foli b'a ye an b'o fo o tuma waati nana n'i jɔ an k'a kuru yan min ye a kuru yan wa an k'a kuru yan dɛ waati sera o ayiwa kɔngokaw bɛɛ bɛ fo k'u waleɲuman dɔn walayi ko ne k'u bɛɛ ma k'u ni cɛsiri samakekɛ bɛ bɔ kɔngo kosɛbɛ an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma tɔw yɛrɛ bɔra kɔnɔ nka kunu n'a babura kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma an b'a fo nura fm kumasoba in kɔnɔ kosɛbɛ o tuma nin waati in na ka kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ fo u bɛɛ Foli bɛ se ina arama ni cɛsiri nɛgɛw tigilama bɛ gawusu keyita ni a ka ekipu dafalen k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn burama tarawele jɔbɛrɛ kabugu info ni ala sɔnna a ma sɔɔni a bɛ bila an ka yutubu sanfɛ maaw k'u hakili sigi a bɛ bila sanfɛ ani an ka pazi fɛn fɛn bɛ yen a bɛ bila bɛɛ sanfɛ o kumana bakari tarawele bɛte ani ne yɛrɛ mayimunatu den gafujɛman ka madu mayiga sini i ni abu safunɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan hakɛto bɛ nin kan sali ala mahamadu a ka mɛn